salamu ala rasulila an balima alisilamɛw asalamu aleykum an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw fana b'a la ka radio unité lamɛn nin waati na 101.6 ka bɔ sirakɔrɔ megitana cité la la voix de cheikh ahmad tijan ayiwa bi fana an ɲɔgɔn sɔrɔ an ka jamukan kɛnɛ kɔnɔna na jamukan min ni a b'a kalama an ka seku an'an ka wajulikɛla alhaji sheikh mamadu konate sheikh mamadu konate an y'a fɔ cogo min na ale ye wajulikɛla ye a sigiyɔrɔ bɛn bɛ yirimajɔ yɔrɔjanbugu ma an y'a kanu ka gɛrɛ a la ala y'a fɔ an ɲɛna alikuranɛ kɔnɔ ko ale ma cidema muhamadu ci foyi kama fo n'a bɔla kisi ye lafiya hinɛ ka ɲɛsin danfɛn bɛɛ lajɛlen ma o kuma ka kan ka cidema muhamadu waleɲuman dɔn an gɛrɛla an karamɔgɔ sheikh madu konate la ala kira waleɲuman dɔnni ye mun ye a y'a jira an na o de ye sɔlatu ye ka ɲɛsin ala kira ma o kuma a ko a bɛna nafa bi naani fɔ an ɲɛna kira kansɔli nafaw la an b'a la k'o de lamɛn an ye sigi damadɔ kɛ kira kansɔli a ye nafa tan ani fila fɔ an ɲɛna insha allahu tabaraka wa taala

eh, an bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn ka ala barika da ala min sɔnna ka aw ni ne sigi nin kɛnɛ barikama in na nin waati sanuma in na an bɛ ala fo o la ka barika da ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen ta k'a ɲɛsin an kanubagaw ma minnu bɛ su ni tile u bɛ an lamɛn aw ka arajo unité sanfɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛn fana ka sin an dɛmɛbagaw fana ma bon ala ka jɔn ɲuman minnu sigilen bɛ n'u ka nafolo tɛ taa sira foyi kan ni ala ko dama tɛ an b'a ɲini ala fɛ diɲɛ ni lahara ala ka nɔgɔya n'u bɛɛ lajɛlen an bɛ tila ka foli segin ka na studio kɔnɔ yan k'a ɲini ala fɛ baara in ala ka taga ɲɛfɛ minnu bolo bɛ nɛgɛ la ani minnu bolo bɛ mikoro la ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye an tɛ ɲinɛ an ka seku ba kɔ an'an ka ɲɛmɔgɔ ba ni o de bɛ ditali ka fara arajo in baarakɛla bɛɛ lajɛlen kan mufa hayidara ni lideri cɛba bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye aw bisimila ni ala ka jɛ ye ayiwa sheikh konate an y'a fɔ cogo min na fɛn min ye sɔlatu ye ale nafa i ye nafa tan ani fila fɔ an ɲɛna i ye layidu d'an ma k'a fɔ i bɛna nafa bi naani fɔ an ɲɛna biizinila o kuma an y'a ɲini an jɔla yɔrɔ min na inshallah i ka wuli ni an ye o yɔrɔ kelen na bisimila bɔn eh, alihamdulila nin kan ka kɛ an sigiko sabanan ye kirakansɔli kan eh, kirakansɔli fɛn dɔ de don ala ye a ɲini an fɛ mais ala ye kirakansɔli ɲini an fɛ k'ale yɛrɛ ala bila ɲɛfɛ tɛrɛmu faamu dɛ a ko inna allaha wa mala'ikatahu a y'a daminɛ allahu de la inna allaha i ka dɔn ala wa mala'ikatahu mhm. ani ala ka mɛlɛkɛw donc a y'a daminɛ a yɛrɛ de la mhm. a bɛ komi ala bɛ k'a fɔ mɔgɔw ye mhm. a ye ne filɛ n bɛ kirakansɔli kɛ cogo min a y'a kɛ ten donc ala ye kuma daminɛ a yɛrɛ la mhm. k'a ka mɛlɛkɛw d'a kan mhm. mun na mhm. parce que e yɛrɛ bolo adamaden ka hakili yɛrɛ la bonya na n'a fɔra ko ala adamaden hakili bɛ tila ka taa fɛn min kan n'o ka surun ala la kosɛbɛ o ye mɛlɛkɛw ye makhluqatun min nur

mais ala ka jɔnw de don u bɛ ala ka yamaruya de kɔnɔ dɔrɔn ala k'a fɔ a y'a kɛ tan o y'a sɔrɔ o y'a kɛ ten mana bonya ni karama na mhm. n'i ye ala bɔ yen hakili bɛ jigin mɛlɛkɛw de la olu de bɛ ci ɲɔni ka bɔ ala yɛrɛ fɛ yen mhm. ka n'a di a tɔgɔ ye di e, e, kiraw ma donc ni ala ye bonya fɔlɔ a yɛrɛ la ka mhm. tila k'a kun jɔ a ka mɛlɛkɛw la a ma dan o ma a tilara ka e ni ne fara a kan mm. ya ayyuhal lazina amanu Allahu akbar a tilara ka na ni filu amuru de ye mm-hmm. sollu a ye sɔli kɛ ala kira kan mm. sallu alaihi wa sallimu taslima kumana kira kan sɔli farida de don wajibini fɛn de don a toyili bi maa kafiriya mm. tɛrɛ m'a faamu dɛ an ko an bɛ nafa caman d'i ma a la an ye tan ni fila d'i ma ka tɛmɛ o tan ni filanan na o de jɔra ko sababun li kifayatil abdi subhanahu wa ta'ala ma ahammahu hmm? ale yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye hmm. adamaden bɛ hami fɛn min na hmm. est-ce que nin bɛna se ka kɛ wa est-ce que ne ti malo wa est-ce que ne bɛ se ka nin ko in kɛ wa mana o hami min b'i la n'a b'i degun f'a bɛ mɔgɔ bana hami bɛ maa bana o

han aha allahu akbar lahara don mhm. kira ka somɔgɔ ko ti o la mhm. kira somɔgɔ y'an bɛɛ ye o ɔnkɛ kira somɔgɔ y'an bɛɛ ye maa o maa ni i bi ala fɛ i bi ala kira fɛ i ye kira somɔgɔ de ye mhm. o de la an ba ayisata a kɔrɔ don dɔ kira cɛ ka ɲi dawula b'a la n'a yɛlɛra i t'a fɛ a ka yɛlɛ dabila n'a ye baro daminɛ i t'a fɛ a k'o dabila ni kira ɲɛsinn'i ma i b'a fɔ diɲɛ bɛɛ kira ɲɛ bɛ e dɔrɔn de la kira tun y'o mɔgɔ de ye ayisata y'a lajɛ don dɔ a ko ni mɔgɔ min ye nin cɛ in sɔrɔ i ka cɛko juru tɛ ala la a ɲɛ bɔra a kɔntanna ni alakira ye mhm. a wasara mhm. f'a ye kira ka sunɔgɔ tiɲɛ don dɔ a ye alakira kɔre alahu akibaru a ko ya muhamad mhm. e ni ne filɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ tan cogo min na eske lahara don an bɛ kɛ tan wa alahu akibaru ɔn kɛ ɲininkali kan ka kɛ o ah, i muso dɔ furu diɲɛ na yan lahara i n'a tɛ ɲɔgɔn ye e ni cɛ taara jahanama kɔnɔ ni muso taara alijinɛ kɔnɔ a bɛ ɲɔgɔn ye wa a tɛ ɲɔgɔn ye alijinɛ dun dɔnnibaga dɔ ko ten ko alijinɛ tɛ yen ko jahanama tɛ yen hmm. ko alijinɛ tɛ yen hmm. jahanama tɛ yen hmm. dɔnnibaga dɔ ko ten bisimila ne yɛrɛ bɛna fara dɔnnibagaw kan sa mhm. ka tiɲɛ d'u ma alahu akibaru janama tɛ yen mhm. alijinɛ tɛ yen adamaden ka baara de bɛ yen terima faamu dɛ alahu akibaru kira ka san na yɛlɛ la a taara alijinɛ lajɛ mɛlɛkɛw bɛ sow kan k'a jɔ alijinɛ kɔnɔ mɛlɛkɛ dɔw u ye u sigi mhm. kira y'u ɲininka ko mun kɛra mhm. u ko an ka cɛncɛn banna mhm. an ka siman banna alahu akibaru kira ko diɲɛ so dɔlaw ka cɛncɛn ka ban u ka ah. siman ka ban alijinɛ kɔnɔ yan aw ka cɛncɛn banna aw ka siman banna kira ye ala wele mhm. ala ko ɔhɔn cɛncɛn banna siman banna k'o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ mhm. ni mɔgɔ min wulila ka nafila seli mhm. ka ala bato cɛncɛn ni siman nana kɛ n'i ye farida seli masɔn bɛ jɔli daminɛ kɛ n'i ye sunkalo sun o bɛ dɔ fara alijinɛ i ka so jɔli kan n'i banna ka seli dun cɛncɛn banna n'i banna ka nafila seli cɛncɛn banna o tuma na alijinɛ tɛ yen mɔgɔ ka baara de bɛ yen

ɛ ne min bɛ si ka ala bato mm. ani e min dalen b'i ka so kɔnɔ ni eh. sira fana b'i kunkolo tɛ kɔrɔta ah, e kɔni b'a dɔn ne ka si ka ala bato ne bɛ n to alijinɛ etazi dan na ka n mm. kun suli k'i lajɛ n ko cɛ i bɛ yan a bɔn o tuma na alijinɛ tɛ yen janama tɛ yen mɔgɔ ka baara de bɛ yen

tuma na ale ta a bɛ dunya ka taa alijinɛ ta a bɛ jɔ ka yɛlɛ tuma na adamaden ka baara de bɛ yen mɛ ayisata kabakoyara a ko kira ma e ni ne bɛ cogo min na tan diɲɛ kɔnɔ ko ɛsike an bɛna se ka kɛ tan lahara wa kira ko a ma mɔgɔ ni ne ka kɛ ɲɔgɔn fɛ lahara an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an ka baro kɛ a ko saritu tɛ somɔgɔ ko ye hmm. i y'a faamu k'a fɔ ne somɔgɔ de ye o t'a saratu ye a saratu ye jumɛn ye aksarukum alayya salata allahu akbar o kɔrɔ mɔgɔ min ka sɔli ka ca ne mahamadu kan hmm. o de ne bɛ di to o ni ne de bɛ to yɔrɔ kelen lahara hmm. mana ni kira somɔgɔ banna ka kira kan sɔli k'a kan o t'a la ayi kira ye arabu de ye ni e farafintɔ ka kira kan sɔli de cayara mm. e n'a bɛ ɲɔgɔn fɛ sheikh kunate ne b'a daminɛ allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa sallim bisimila an faralen don a kan mm. donc mɔgɔ min ka sɔli ka ca lahara don ni kira de bɛ ɲɔgɔn fɛ mm. kumana y'o de fɔ ayisata ye an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw fana b'a la ka arajo unité lamɛn nin waati na 101.6 ka bɔ sirakɔrɔ megetana cité la la voix de chek ahmad tijan an gɛrɛla an karamɔgɔ chek madu kunate la ala kira waleɲuman dɔnni ye mun ye a y'a jira an na o de ye sɔlatu ye ka ɲɛsin ala kira ma o tuma a ko a bɛna nafa bi naani fɔ an ɲɛna kira kansɔli nafaw la an b'a la k'o de lamɛn an b'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to an na aw bɛna nafa belebele sɔrɔ a tilara k'a fɔ a ka hadisa dɔ la duratu nasihina na ko iza ijtama'a

ala jɔnw mhm. ka sigi kɛnɛ dɔ kan mhm. ka wuli ka bɔ baroda la komi e ne filɛ baro la cogo min ka wuli ka bɔ baroda la mhm. mɔgɔ si ma sɔrɔ ka soli kɛ ala kira kan ko i k'a dɔn k'an bɔra an sigiyɔrɔw la an kasa bɔlen don ka tɛmɛ jufasogo kan mana ni parfum bɛ adamaden la k'i ja ala ye k'i ja mɛlɛkɛw ye k'i ja ala kira ye soli de don nka an ka nin sigi in t'o la dɛ an bɛ soli kɛ sisan tuma na an bɔra jufasogoya la e min sigilen bɛ arajo kɔrɔ n'i bɛ k'a lamɛn mhm. soli kɛtɔ e fana y'a fɔ e bɔra a la tuma na e tɛ jufa ye bon o tuma na n'an sigira kɛnɛ kan mhm. ka wuli ka bɔ an sigiyɔrɔ la mhm. ka sɔrɔ an ma soli kɛ ala kira kan ko an bɛ wuli ka bɔ an sigiyɔrɔw la an kasa bɔlen don ka tɛmɛ jufasogo kan o kumana a tan ni sabanan mhm. o de ye ko sɔli bɛ kɛ sababu ye mhm. n'a bɛ sɔlikɛbaga yɛrɛ surunya ala la ala kira la sallallahu alayhi wa sallam mhm. tumana an bɛ sɔli kɛ ka caya sɔli bɛ adamaden surunya muhamadu la n'i surunyana ala kira la an karamɔgɔ i ka diɲɛ ɲɛna i ka lahara ɲɛna mana o ye a tan ni sabanan ye solatu tan naaninan don kiyamu solati makama sadaka lizil usri o ye a tan naaninan ye kolo hakɛ min bɛ adamaden na ani fasasira hakɛ min bɛ adamaden na dugu jɛ o jɛ saraka kan ka bɔ kolo in kelen kelen bɛɛ ye fɛrɛma faamu de fasasira yirika de bɛ adamaden la joli sira fana bɛ ten hmm? kolow fana sigi sigilen don ɲɔgɔn na ten adamaden na nin kolo kelen kelen bɛɛ kan ka saraka bɔ hmm. bɔn saraka dun hmm. bi don adamaden ni masiba cɛ hali kulubalakaw n'u jɛra k'u ka bolisɔn daminɛ u b'a fɔ tu bisimila ye saraka bɔla ni saraka bɔbali u jɛra ko ma a tora jɔn ta la a tora saraka bɔla ta la Allahu akbar ah, o ye hali boli yɛrɛ sɔnbaga mankan ye hmm. donc o b'a jira k'a fɔ hmm. saraka ye fɛnba de e bi bɔ yan sisan hmm. gotɔrɔnda la ala k'an n'a cɛ janya mototigi dɔ b'a fɔ a bɛ s'i ma ou bien mobilitigi dɔ b'a fɔ a bɛ s'i ma minnu bɛ ko dɔn o b'a fɔ e a kɛra saraka minɛ ye eh, saraka bɛ bɔ don min a ti minɛ o don jaa ni saraka minɛna adamaden bɛ kisi wa ah? ni saraka minɛna mhm. mɔgɔ bɛ kisi saraka bɛ kɛ sababu ye mhm. ka adamaden kɔ kisi k'i ɲɛ kisi saraka bɔlaba a yɛlɛma ko wolonwula tɛ to janfa na hmm? saraka bɔlaba i bɛ mun faamu nin yɔrɔ la mhm. hali kafiri sɔnnikɛlaba kafiri fin mɔgɔ sɔnnaba a bɛ ɲuman de kɛ a bɛ mɔgɔ sɔn i jigi kana tigɛ dɛ alijinɛden don kana da yɛlɛmani ma misiri kɔnɔ mhm. kɛ misiri koko dɔ ye mais i tɛgɛma ka gɛlɛn mhm. kana siga fiyewu mhm. janimɛden don ne y'o masala surun di e ma don dɔ ala kira sigilen to la ala y'a wele ko n bɛna i ni dɔnnibagaba dɔ bila ɲɔgɔn na e bi fɛn dɔn a tigi bi fɛn dɔn n b'aw bila ɲɔgɔn na tête à tête ni mun sera min na kira y'i labɛn dɔnnibagaba in y'i labɛn i labɛn ka na cɛkɔrɔba sijɛ don jaa setana don a nana a ko kira ma ko e de ye kira ye ala kira ko ahan kira ko e ye jɔnni ye a y'a yɛrɛ fɔ kira ko a ma ko question tan bɛ n bolo ɲininkali tan mhm. n b'a k'i kunna i ka n jaabi a ko sisan mhm. kira ko a ma e jugu ye jɔni ye mhm.
e jugu ye jɔni ye a ko mamadu ma ne jugu fɔlɔfɔlɔ ni n t'a fɛ o ka balo fiyewu e don n t'a fɛ i ka balo yɛrɛ
ko ani jɔni a ko ani mɔgɔ tɛgɛ labilalen ɛ kira ko cogo di ne ka k'i jugu ye o bɛ faamu mais mɔgɔ min tɛgɛ labilalen don ka kɛ e jugu fana ye cogo di a ko kira ma a ko i bɛ segin kɔ dɔɔnin i ɲinɛna don min na

maa min tɛgɛla bilalen don mhm. a bɛ to a ka ɲuman na don dɔ mhm. jɔn dɔw bɛ ala bolo ala kira yɛrɛ ko ten ko inna lillahi ibadan iza aradu arada jɔn dɔw bɛ ala bolo n'u ye min ŋaniya dɔrɔn ala b'a kɛ mhm. bɔn nin kafiri sɔnikɛlaba a tora a ka sɔni la don dɔ fo a nana alajɔn dɔ sɔn o alajɔn dun n'o ye min fɔ ala ye ala b'o kɛ n'o alajɔn ko ala k'i kunnaja dun aa tiɲɛ na o kunnaja bɛ kɛ o tuma na i bɛ kunnaja donc mɔgɔ tɛgɛla bilalen i jigi kana tigɛ a la fiyewu mm, mm. muso dɔw bɛ fatu mm-hmm. jiginni na mm-hmm. u dɔw la jiginni ka gɛlɛ kojugu mm-hmm. tin ka gɛlɛ u dɔw la ni muso sɔmina a yɛrɛ la n'a ye tamaruden kelen ta ka sɔli kɛ alahuma sɔli ala muhamadu wa ali muhamadu wa salim k'o fɔ tamaro la siɲɛ saba k'a di muso kɔnɔma ma n'a y'a dun n'a ni dɔgɔtɔrɔso kɔni ka jan a bɛ jigin sira la

maa minnu bɛ yen n'u bɛ fiɲɛ sigi u ka da la mhm. mɔgɔ minnu bɛ kɔlɔn seli ka mhm. jurufilen bila a la mhm. ah, ninnu sara danfɛn si tɛ min bɛ se k'a fɔ k'a sara bɛ bɛn nin ma a ye saraka ti min bɔ ji la ji ye saraka ye o karisa n'an ka dumuni kɛ saraka don o de la ni maa o maa y'i wele halala ka k'a dun ɲɔkisɛ kelen o ɲɔkisɛ kelen baraji ba kelen mm. o de la walidenw bɛ du minnu kɔnɔ mm-hmm. aw kana fɔ a bɛ a ka denbayaw bonya k'u to yen olu bɛ min dun saraka de don mm-hmm. wali ta bɛ min dun i ka so ɲɔkisɛ kelen o ɲɔkisɛ kelen mm-hmm. baraji ba kelen de don a bɛ continuer ka sɛbɛn i kunna fo tile bi naani ala ko ka nɔgɔ kojugu tɛri ma faamu de bɔn o tuma na setana o de fɔ ala kira ye a ko mɔgɔ min ka go ne ye kosɛbɛ e kɔfɛ ko o ye mɔgɔ tɛgɛla bilalen de ye parce que mɔgɔ tɛ se ka tɛgɛla bila n'i ma saraka kanu kuma na ko tɛgɛlabila ye jirisun ye mhm. a ju bɛ alijinɛ kɔnɔ nka a bolofara bɛ diɲɛ kɔnɔ donc n'i ye jiribolo minɛ cogo cogo kira nana ɲininka o ɲininkaliw ka jan kira tilala k'a ɲininka k'o tuma na jɔni ka di e ni maa bɛɛ ye e yɛrɛ teri ye jɔni ye setana ko kira ma ko ne teri ye maa tɛgɛla bilalen a ye teri caman fɔ mm. mais maa tɛgɛma gɛlɛn ye a ko ne teri ye maa tɛgɛma gɛlɛn o ye bakilu ye mm. yɔrɔ dɔw bolo tulen don ni bamagolo de ye a ah, surtout dutigi adamaden ka hɛrɛ dɔ bɛ yen hali n'i donna mori nasi barikon kɔnɔ o mm. hɛrɛ ti ɲɛ o bɛ ɲɛ n'i ka denbaya de ye mm. du o du dudenw n'a dutigi ti nisɔndiya ka yɛlɛ mm. o dutigi bɛ sa sɛgɛn la o tɛ hɛrɛ sɔrɔ nasiko t'o la sɛbɛko t'o la. alahu akubar alahu akubar. ɛ k'a kɛ ni dutigi bɛ na n'i ka mobili mankan bɔra denmisɛnninw b'a fɔ ko kadafi nana. e ti yɛlɛ fiyewu.
ayi b'i si kɛ sɛgɛn na. i bɛ hakili t'o la a kɔrɔbɔ dɔrɔn mm-hmm. n'i bɔra n'i bɛ don i ka so dɔrɔn hali n'a kɛra lemuruba ye mm-hmm. denmisɛnninw bɛ boli ka min kunbɛn dɔrɔn a kɛ dɔrɔn mm-hmm. ala bɛ hɛrɛ d'i ma walahi i ka moriw ka nasi t'o las'i ma denbaya ka hinɛ ah. o ye hɛrɛ de ye an bɛ ka taa an ka sɛgɛn dɔw ɲini yɔrɔ jan ayi n y'o de f'i ye hali mɔgɔ ka ala deli k'i sɛgɛn ka ala wele ni ala t'i jaabi ala tɔgɔ ɲɛdɔnbaliya tɛ o i b'a sɔrɔ musonin dɔ b'i ka so i y'o tɔɲɔ Allahu akbar hakɛw sirilen don ɲɔgɔn na ka taa de o mm, mm. nabila musa a tɛmɛtɔ don dɔ a ye cɛ dɔ ten dalen dugu la mm. cɛ in b'a la ka ala wele a b'a la ka ala wele a b'a la ka ala wele mm-hmm. mais musa ko ala ko nin jaabi cɛ sa mm-hmm. musa taara ka ci la ka segin ka na ka n'a sɔrɔ hali bi cɛ ten dalen bɛ dugu la a kasira ɲɛji bɛ woyo la ka bɔ a ɲɛda la ka mm-hmm. bɛ woyo ka bɔ wolo furancɛ de musa ko ala ma ko nin mana kɛ jurumu ye jurumu ye kan ka nin ah, yafa ten a ko musa ma a ko nin tɛ jurumi yafata ye mhm. jurumi min bɛ ne ni cɛ cɛ a b'o yafa mhm. ne b'o yafa ye mais min bɛ a n'a muso cɛ ne t'o yafa mhm. muso dɔ de b'a bolo a ye muso in tɔɲɔ n'o ma yafa ne ala tɛ yafa ne bɛ yafa cogo di ala bɛ kɔmi polosi ye e ye mɔgɔ dɔ minɛ ka n'a di ala ma k'o y'i ka mobili sonya e tagalen kɔfɛ polosi bɛ se k'o bila wa ah, ayi polosi ta tɛ o ah, mm. e de y'a minɛ ka taa k'a y'i ka fɛn sonya mm. e de bɛ se k'a fɔ polosi ye a bila mais a mana ŋɔnɔŋɔnɔkan fɛn o fɛn fɔ polosi ye ni polosi bɛ a ka baara kɛ tiɲɛ kan mm-hmm. a b'a fɔ min nana n'i ye i bɛ ci de f'o ye ne y'i kɔlɔsibaga de ye donc o la jurumi dɔw bɛ yen mm. i bi ala wele f'i bi nɔni k'i daji la ala mm. t'o yafa parce que o ma kɛ ala la mm. bon i ka sokɔnɔmɔgɔ dɔ ka tɔɲɔni dama o b'i garijɛgɛ siri a b'i ka baara bɛɛ tiɲɛ o de la anw ka mɔgɔw ni min ye kɔrɔta daminɛ dɔɔni dɔrɔn ni mɔgɔw b'a la ka kɔntan ha bi ka fisa cɛnin ma sini sinikɛnɛ o bɛ bɔ sebe sanfɛ ka jigin kɔlɔn kɔnɔ n bɛ tila u y'a dabali musonin min b'i ka so e ye hɛrɛ sɔrɔ i y'i kɔ don o la tuma i tɛ hɛrɛ sɔrɔ mm. an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw fana b'a la ka radio unité lamɛn ni waati in na 101.6 ka bɔ sirakɔrɔ migitana cité la la voix de Cheikh Ahmad Tidiane an gɛrɛ la karamɔgɔ Cheikh maru kunate la ala kira waleɲuman dɔnni ye mun ye a y'a jira an na o de ye sɔlatu ye ka ɲɛsin ala kira ma o tuma a ko a bɛna nafa binaani fɔ an ɲɛna kira kan sɔli nafaw la an b'a la k'o de lamɛn an b'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to an na aw bɛna nafa belebele sɔrɔ o tuma na i bɔra kɛnɛ ma ka fɛn dɔ san k'a don du kɔnɔ saraka don bon o tuma na ni nafaba in bɛ saraka la kira kan sɔli tan ni sabanan de don e? ko di tan ni naaninan don o tuma na ni nafaba in bɛ saraka la bon o tuma na ni nafaba bɛ saraka la mhm. ni saraka se tɛ e ye don ah, an kɔni tɛna pɛridi o la tan
tuma na kira kan sɔli mhm. o de ye saraka ye allahu akbar n'i ko alahuma sɔli ala muhamadu wa ali muhamadu wa salim mhm. i ye saraka bɔ mhm. ni kira tɔgɔ fɔra n'i ko sallallahu alaihi wa sallam i ye saraka bɔ

n y'a f'i ye o don n ko fe la uruzi mɛnɛna mɔgɔw jɔra vɛriti bɔra mɔgɔw kɔntinena ka taga dɔ jɔlen bɛ fe kɛrɛfɛ mɔgɔw ye mankan bɔ ka dɛsɛ mɔbili ma ɔrɔnfile mɔbili ma taga yɔrɔ i bɛ bamakɔ circulation dɔn kosɛbɛ a mhm. dɔw yɛrɛ nɛn b'u ŋɛɲɛ de n'u ma nɛni kɛ nɛni bɔra fan bɛɛ fɛ cɛ ta ka bɔ a mhm. donna ten a bɔra ten mhm. dɔ nana portière sama dɔrɔn a bɔra ka bin ja a sara de subhanallah mɔgɔ ni lahara ka surun dɛ a sara de bɔn n'a y'a sɔrɔ ko hali dɔ tun bɛ nɛgɛso la ko o ka nɛgɛso nana ale ka mobili kɔfɛla gosi a bɛ fɔ cogo di
ko nɛgɛsotigi y'a faga n'a y'a sɔrɔ ko mobilitigi dɔ nana gundu a fɔ k'o y'a faga kuma na min bɛ kɔfɛ n'o ma mag'a la fiyewu o de ka saraka minɛna
m'a dɔn n'i y'a faamu bɔn saraka ye ni saraka minɛna mm. i bɛ bɔ bɔ dingɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa mm, mm, ten kuma na kira kan sɔli a nafa tan naaninan ko a bɛ jɔ saraka jɔyɔrɔ la saraka se tɛ maa min ye mm-hmm. tɛrɛ m'a faamu dɛ ɔ mɔgɔ min fana bɛ se ka sarakaw bɔ e k'i ban saraka bɔ ma tɛgɛmagɛlɛya la mm-hmm. ka kira kan sɔli kɛ ko saraka don a t'a ɲa a tɛ saraka ɲa e ye dɛ a tɛ saraka ɲa e dɛ nin yɔrɔ in faamuna nin kan ka walawala voilà min se b'i ye i b'o de baara kuma na faantanw ta jɔyɔrɔ ye mun ye i tɛ se ka i jɔ i ta jɔyɔrɔ la i bɛ faantanw de ta kɛ tɛrɛ m'a faamu dɛ bɔn o ye a nafa tan naaninan ye a tan duurunan dun fawaidu salati ala nabi alhamisa asara sababun li qada il hawaij alhamdulillah oh, hali n'an jɔra yan sa
a bɛ jɔkun bɔ k'i ka hami dilan hmm. ala ne mago bɛ nin ko in de la hmm. ala n bɛ papiye de nɔfɛ hmm. ala n bɛ nin fɛn in nɔfɛ kira kan sɔli bɛ kɛ sababu ye n'o yɛrɛ de bɛ dilan allahumma salli ala al-mawsufi bil karam wal judi

sigiyɔrɔma saba jɔko fila kɔfɛ i bɛ nin kɛ i sigiyɔrɔnin kelen de mhm. alahuma sɔli alali mɔsufi bil karam wal judi n'i ye bi kɔnɔntɔn ni fila kɛ ah. i b'i tɛgɛ ja ala a kɛ muhamadu kosɔn i ka ne ka nin ko in nɔgɔya e ni ne tɛ o ayi an bɛ mun jira ala la n'i ko seli n'i ye seli kɛ i bɛ bɔ yan sani gudɔrɔn cɛ i bɛ taa i ɲɛ bɛ taa balifɛn dɔ la o b'i ka san bi wolonfila bato tiɲɛ subhanallah kira min ma defo kɛ wo tɛ kira min na mm, mm, mm. ala ye kira min mankutu o don i n'a cɛ
ɛ maa b'i dulon sogoba biɲɛ na tila ka taa n'i kungo yɔrɔ jan na
a ne ko i bɛ taa don jamana faama ka so bi mhm. papiye bɔ ka bila yan ani sabara bɔ ni ah. a mɔdɔmɔdɔli dama fɛ ah, baliku jɔlen b'i mɔmɔ ah. i t'a dɔn min don ɔ oh, mɛ maaw bɛ maaw la n'i n'o don mhm. u bɛ sɛjiw baleye ka bɔ sira la i ye koyi
o de la ala y'o de fɔ mhm. eh, yusufa fakɛ y'o de fɔ ko wa adukulu buyuta mhm. min abwabiha mhm. a ye don sow fɛ sow da ko sow da fɛ ɛ n'e ma don so da fɛ e na mɛn munumunu na koko kɔfɛ ha ɛ n'i donna so da fɛ i bɛ taa yɔrɔ sɔrɔ mana ka adamaden ka mago dilan n'i ye min ɲini ala fɛ a ka fɔ n sɔnna nin de don a sɔlatu ala nabi Hmm, hmm. donc nin haminako gɛlɛn dilali kama hmm. i bɛ sɔli wurudi bi kɔnɔntɔn ni fila k'i ka hami jira ala la ala a kɛ ala kira mamadu kosɔn i ka nin hami nɔgɔya mana ni i tilar'o la tuguni i bɛ tila ka a wurudi siɲɛ bi kɔnɔntɔn ni fila k'a fɔ ala a kɛ kira mamadu kosɔn i ka nin ko in nɔgɔya i bɛ tila ka segin a kan tuguni siɲɛ bi kɔnɔntɔn ani fila ala a kɛ kira mamadu kosɔn i ka nin ko in nɔgɔya siɲɛ saba Allahu akbar Allahu akbar o ye siɲɛ saba diɲɛ yɛrɛ t'o saba ye wa ee saba kunu mhm. bi sini Allahu akbar Allahu hmm? diɲɛ y'o dama de ye mana i bɛ hakili t'o la kosɛbɛ ka adamaden ka hami dilan pewu ayiwa alahuma sɔli o de b'a kɛ hmm? o de la sɔli dɔ bɛ yen mhm. alahuma sɔli hmm. ala kasifili gumati ayiwa bisimila i ye gamu dɔn kɔni gamu mana aw karamɔgɔw fɛ gamu n'i ye gamu tila kɛmɛ mhm. ka kelen ta o la mhm. o de bi bɛn hami ma eh, mana faamu dɛ hami hami awɔ i b'a sɔrɔ haminako dɔ bɛ ne na mhm. ne bɛ se ka taga e fɛ yen a bon komi nin ko in kɛ bɛ ka ne hami dɛ moriw ka so de bɛ fa don o don o haminakow de kama o ko karamɔgɔ nin hami bɛ n na dugaw b'o wuli o nin hami bɛ n na o bɛ wuli mɛ gamu dun gamu tɛ lakali maa ye subhanallah ayi i b'o lakali cogo di hmm? o y'i kelen kɔnɔna ko ni ala ko ye n'o taara woyo fɛ dɔrɔn jigitigɛ b'i fa a se ka fɔ mɔgɔ ye ayi gamu ka bon hami gamu tɛ fɔ maa ye o dɔw bɛ dutigi sɔrɔ hmm. a bɛ fasa a yɛrɛ ma ka taa a bɛ fasa muso b'a ɲininka eh, tɔndɔ mun bɛ yen a b'a fɔ foyi min b'a kan hmm. a ka bon hakili ma o ye gami de ye o ye gami de ye o gami dɔ ye jumɛn ye dɔ ye a ka wari d'i ma sini k'a bɛna wari minɛ a tigi y'i wele n bɛ sira la ka na i nana wari yɔrɔ ɲini i ma wari ye a wulira ka ban a dun wulira siga foyi t'a la a bɛ na koyi bon wari in sara ɲɛ si tɛ e ye mhm. wa a tɛ se k'a dɔn fiyewu dannaya min y'a to n'a y'a d'i ma mhm. a tɛ se k'a dɔn fiyewu k'i ye dɔ bɔ a la surtout a bɛɛ ka tunu ah, o ye gamu de ye hmm. ah, i b'o lakali yɔrɔ min an karamɔgɔ
hami ye mun ye aa mhm. ah, sinikɛnɛ an kan ka taa ɲɔgɔn ye cɛ ka wari min bɛ n bolo a bɛ n'a minɛ sinikɛnɛ o ye hami ye o ma kɛ gamu ye fɔlɔ ah.
nka cɛ bɛ sira la ɔ a bɛ sira la cɛ wulila ka ban o ye gamu de ye alahu akibaru foyi t'a wuli sa hmm. foyi t'a lasegin a bɛ na e de fɛ hmm. a dun bɛ na min na n'a ma kɛ i malo b'a la mais hami ye jumɛn ye o ma se fɔlɔ k'i bɛn ka taa i terikɛ dɔw cɛ n ka fɛn dɔ bɛ yan n bɛna feere n jigi tugu ni nin ye mhm. ni nin ta ma sɔrɔ i bɛ taa yan fɛ mhm. ni nin ta ma sɔrɔ i bɛ taa yan fɛ mais déjà cɛ bɛ kare kun na e bɛ bɔ ka taa yɔrɔ jumɛn na k'i bɛ taa ɲini yen bon a bɛ fɔ o de ma ko gami an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn aw fana b'a la ka arajo unité lamɛn nin waati na cent 1 point 6 ka bɔ sirakɔrɔ megetana cité la la voix de chek ahmad tijan an gɛrɛ la an karamɔgɔ chek madu kɔnatɛ la ala kira waleɲuman dɔnni ye mun ye a y'a jira an na o de ye sɔlatu ye ka ɲɛsin ala kira ma o tuma a ko a bɛna nafa bi naani fɔ an ɲɛna kira kan sɔli nafaw la an b'a la k'o de lamɛn an b'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to an na aw bɛna nafa belebele sɔrɔ a ka ca quoi mais nin y'a dɔ ye bon fɛn min bɛ se k'a wuli pewu ayiwa sɔli don hmm. alahuma sɔli hmm. ala kasifil gumati
alahuma sɔli ala kasifil gumati aa ah, an karamɔgɔ ayiwa n b'a ɲini ala fɛ ni hmm. mɔgɔ min ye nin ta ka i mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ danga n'a ye ala k'i jigin a dingɛ kɔnɔ mɛ n'i y'a ta mhm. ne bɛ hami papiye ko de la mhm. ne bɛ hami furuko de la mhm. ne bɛ hami denko la n ye kalan kɛ n ma jɔyɔrɔ sɔrɔ n bɛ hami o la n taara tunga fɛ nafolo ɲini na n ma nafolo sɔrɔ n bɛ hami o la ni maa o maa y'a ta o n'a ɲɔgɔn de kama examen setɔ don n b'a fɛ ka pase n mago bɛ du la ala ka du nɔgɔya n ye maa o maa n'i y'a ta o kama n y'a ɲini ala fɛ ala k'a barika i ye

wolonfila o bi don i ni kunɲɔgɔn don wolonfila balaw cɛ
Allahu akbar nka ni mɔgɔ ni wurudi mm-hmm. jɔko fila kɔfɛ sura min ka nɔgɔ i ma mm-hmm. n'i tilara mm-hmm. i tɛgɛ ja ala ye hmm? ala nin ko in de hami bɛ ne na nin ko in de gami bɛ ne na ala n y'a ɲini i fɛ k'a ta ka bɔ n kan Allahu akbar kuma tɛ yen o hmm, hmm. mɛ min ka teli kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ nin bɛɛ kɔfɛ n'i tilara dɔrɔn n'i ye nin n filɛ ka dalu min di sa n'i ye a ala deli kɛ min b'a ko kɛ tik tak komi n'i ye kɔntaki mɛnɛ dɔrɔn anpulu bɛ mɛnɛ o ye n'i tilara dɔrɔn sin ka bɔ ten
i ka bɔ sin bɔ i ka sin ka ɲuman bali dɔ la ten hmm. hmm? bon komi n ka la ala la o ko kelen dugawu jaabi kelen kɔni i t'o tɔ fɔ o tɔ di maa ma fiyewu Allahu akbar o kuma na ko ayiwa a bɛ adamaden ka hami dilan

aa tiɲɛna Allahu akbar i bɛ Ala niyɔrɔ sɔrɔ ni kirakansɔli de o de kosɔn ni den bɛ bɔ ka taa voyage la a mana kɛ den o den ye tunga ye tunga de ye siga t'o la ou bien ni den bɛ tunga fɛ ni hakili y'a sɔrɔ tamaroden kɛmɛ ɲini tamaroden kɛmɛ
e ti tamaro dɔn an bɛ yiriden de dɔn mɛ anw ti tamaro dɔn bisimila kira isa mhm. a bamuso mariyama cɛ ma maga mariyama na o mm. mɛ ala de ko mhm. mariyama ma a ye jibila ci ka taa fɔ mariyama ye ko tamaroju min filɛ ko mariyama ka taa tamaroju in na mhm. a ko tamaroden dɔ kari jibila nana fɔ mariyama ko ɛ e ma tamaro jalen ye wa mm-hmm. a ko ayi ko ala ko i ka taa de a taara i bolo da tamaro la a bolo touché tamaro ju la mm-hmm. a n'a ka nugu ka feere ka den a si ma kɔrɔ a si ye mm-hmm. mariyama y'o tamaro den kari a y'a dun tin nɔgɔyara allahu akbar allahu akbar eh, mangoro den tɛ yen wa a bɛ yen o bɛ yen lemuruba tɛ yen wa kosɛbɛ sunsunw tɛ yen pɔmuw tɛ yen mhm. mais est-ce que maga kɛra o dɔ la mhm. nka tamaro de fɔra
tellement faamu de mhm.
tamaro de fɔra bon o tuma na tamaro ye fɛn kabakomanba ye o kɔfɛ kira kun bɛ kutuba kalan a kun bɛ kutuba kalan tamaro gungurun de kan Allahu akbar kosɛbɛ
jalasun jala gungurun de bɛ yen mais tamaro mm. o kɔfɛ mm-hmm. kira ka misiri sanfɛ mm-hmm. tamaro fu de kun bilalen bɛ a tɔgɔ de kira ka misiri kunna o de tun kɛlen don k'a bili mm. o dama tɛ mm-hmm.

allahu akbar tamaro ye fɛnba de ye fɛnba don den min jiginna mhm. n'i b'a fɛ a ka kɛ dɔnnibaga ye mhm. diɲɛ bɛɛ k'a ko fɔ mhm. a hakili ka diya n'i y'a don diɲɛ kalan o kalan na a tɔgɔ sɛbɛn dɔrɔn k'i sen bɔ a la n'i b'a fɛ o den ka kɛ ten n'a bangera dɔrɔn san'a ka dumuni wɛrɛ dun soli kɛ kira kan siɲɛ saba tamaro den kelen na i ka tamaro ɲimi k'a nugu k'a ta k'a da den da la n'i y'o da den o den da la kana nasi d'o ma tuguni hali n'i y'o bila kungo kɔnɔ o bɛ warakan fɔ waraw fɛ.
Hmm, hmm, allahu akbar as salatu ala nabi. donc tamaro ye fɛnba de ye. e ka tamaro dɔ ɲini dɔrɔn den kɛmɛ ani tan ni kelen kana jɔn a la. bisimila. soli min ka nɔgɔ i ma o tamaroden kɛmɛ ni tan ni kelen o de bɛ kɛ kɔlɔsi ye n'i ye soli kɛ kira kan i bɛ tamaro den kelen ta i b'a bila i bɛ tamaro den kelen ta i bɛ soli kɛ kira kan i b'a bila i bɛ dɔ wɛrɛ ta i bɛ soli kɛ kira kan i b'a bila fo tamaro den kɛmɛ ni tan ni kelen n'i tilala k'a fara ɲɔgɔn kan i ka dugawu kɛ i ka tamaro ni minnu denw bɛ tunga fɛ n'u bi weleli kɛ a an karamɔgɔ a ye dugawu kɛ nin ko in gɛlɛyara mhm. papiye ko ka gɛlɛ u bɛ n den bi yɛlɛla ji sanfɛ mhm. kɔgɔji in yɛlɛli ka gɛlɛ ka se degré min ala de b'a dɔn n'a fɛn o fɛn fɔra mhm. tamaro fara ɲɔgɔn kan o yɛrɛ dama tɛ hami fɛn o fɛn bɛ yen n'a y'i sɔrɔ tamaro fara ɲɔgɔn kan n bɛna kelen d'i ma n'i bɔra yan ko kɔrɔbɔli ma ɲi galon don i bɛ tamaro in saraka quoi n bɛna don baabu wɛrɛ de la ko kɔrɔbɔli ma ɲi nkalon don hmm. n'i bɔra yan hmm. i gɛlɛya cogo bɛɛ la i ka sɔlatuli fatihi n'i m'o dɔn sɔli min ka nɔgɔ i ma hmm. o sɛbɛn siɲɛ saba dɔrɔn aya dɔ bɛ yen sɔli siɲɛ saba kɔfɛ rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihina o sɛbɛn siɲɛ saba i ka nasi minɛ k'i kunkolo ko mhm. siɲɛ saba mhm. ka tila k'a jɔ i da la k'a min siɲɛ saba mhm. sini ko tɛ dɛ i y'o kɛ don min i bɛ wari sɔrɔ o don allahu akbar terima faamu dɛ allahu akbar ala sago bonya b'a la mana kira kan sɔli ye a tan ni wɔɔrɔnan ko a bɛ kɛ sababu ye mhm. ni ala yɛrɛ ni mɛlɛkɛw bɛ sɔli k'i kan parce que n'i y'a kɛ siɲɛ kelen mhm. ala yɛrɛ b'a k'i kan siɲɛ tan ah. a tan ni wolonwulanan don sababu zakatul musalli mhm. wa taharatun sababu zakatul musalli wa taharatun lahu ka adamaden yɛrɛ sanuya k'i sanuya mhm. k'i kɛ maa barikama ye mhm. k'i ɲɛ mhm. sɔli de don adamaden hmm? kan ka jaga min bɔ sɔli de y'o jaga ye o ka adamaden ni yɛrɛ fana sanuya sɔli de don ee an fa adama kun bɛ alijinɛ kɔnɔ an ba hawa de ma bɔ ale numafɛ galaka la wa an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw fana b'a la ka radio unité lamɛn nin waati na 101.6 ka bɔ sirakɔrɔ megetana cité la la voix de chek ahmad tijan an gɛrɛla an karamɔgɔ chek madu kunate la alakira waleɲuman dɔnni ye mun ye a y'a jira an na o de ye sɔlatu ye ka ɲɛsin alakira ma o tuma a ko a bɛna nafa bi naani fɔ an ɲɛna kira kan sɔli nafaw la an b'a la k'o de lamɛn an b'a ɲini aw fɛ aw k'aw sɔgɔlen to an na aw bɛna nafa belebele sɔrɔ o de la u ye question di sɛdina ali ma don dɔ mhm. ko mɔgɔ dɔ bɛ yen mhm. musoya b'a la mhm. cɛya b'a la a sin dafalen don dasi b'a la u ko cɛ don ou bien muso don ah, sɛdina ali ko u ma ko a y'a galaka compter k'a lajɛ mhm. n'a y'a sɔrɔ galaka ye mugan ni naani ye mhm. muso don mhm. mais n'a y'a sɔrɔ galaka ye mugan ni saba ye cɛ don parce que cɛ kinifɛ galaka o ye tan ni fila ye numafɛ galaka o ye tan ni kelen ye parce que tan ni fila kun don mais kelen de bɔra k'o k'an fa an ba hawa ye mana muso ta ye mugan ni naani ye cɛ ta ye mugan ni saba
allahu akbar bisimila bɔn an fa adama tumana min na ni a ye an ba hawa ye mhm. a jarabila la mhm. cɛ ni muso ka ɲɔgɔn ye o gundo yɛrɛ o ye gundo dɔ ye ala yɛrɛ ni cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ ye olu ɲɛ da ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na a ko ma nɔgɔ ala ka limana d'a ma o yɔrɔ bɛɛ an fa adama ko a bɛ touché an ba hawa la ala ko cogo di mm. kana maga a la mm-hmm. f'i k'a furu siri bisimila an ba hawa furu sirila a mm-hmm. eh, furu nafolo mm-hmm. i mɔgɔw ɲininka ko an ba hawa furu sirili an fa adama kunna mm. k'a furu nafolo tun ye joli ye a furu nafolo kɛra kira kan sɔli de ye
an fa adama de ye sɔli kɛ kira kan mhm. fɔlɔ mhm. ala ka sɔrɔ k'a fɔ o tuma na a dagar'i ye allahu akbar allahu akbar o de la mhm. n'i donna furu kɔnɔ yan an bɛ si yan allahu akbar furu laadaw bɛ taa caya hmm. fɔ hali cɛ ni fakɛ n'a mɔkɛ bolofɛn bɛɛ feerelen ɲɔgɔn kan o tɛ wari min sɔrɔ o de bɛ ta ka muso kunmabɔ n'o ye mm, mm. or que kira delila ka muso dɔ furu dɔ ma fatiya la eh, mm.
fatiya kelen ka taa bila wala dɔɔlin na o de ye kɔɲɔbon kɛ tile wolonfila ye o anw ye kɔɲɔbon tile wolonfila kɛ ka t'i da sange kɔrɔ mɔgɔ bɛ yen min b'i balo n'o tɛ i bɛ sange fara ka bɔ finɛtiri fɛ Hmm. c'est-à-dire n'i ye muso furu hmm. muso donn'i ka so hmm. dunan de don a ti maa si dɔn aw fɛ yen a b'e de dɔrɔn dɔn o tuma to a kɛrɛfɛ i k'a kalan fatiya la n'a ye kɔɲɔbon don dimansi alhamdulilayi rabili alamina a bɛ n'o kalan ntɛnɛn arahmani arahimi a b'o kalan tarata maliki yomidini a b'o kalan kunɲɔgɔn bɛ taa dafa yɔrɔ min na a bɛ fatiya ban o o y'a kɛ tile wolonfila de ye hmm. mɛ anw y'o kɔɲɔbon kɛ tile wolonfila hmm. kafeji min ni miziki sumanen mɛn mana ko cɛ bɛ sange kɔrɔ maa bɛ yen min b'i balo n'o tɛ i bɛ sange fara donc sariya tɛ tellement faamu de mɛ kira ye muso di cɛ ma mhm. ko hali ni nasɔngɔ tan ni eh, a tɔgɔ de furunafolo t'i bolo n'i bɛ se fatiya kɔni na mhm. fatiya kalan mhm. o ye muso ka furunafolo ye o de la hali ni mɔgɔ bɔra i nɔfɛ furu la muso nɔfɛ furu la sariya la n'a ko pour que an ka muso furu anw ka laada ye misi bi seegin ani sagajigi kɛmɛ ni muso ko mhm. o furu fɛn min filɛ o ye ne de ta ye mhm. n yafara a ma tɛrɛma faamu de mhm. kuma na a ye waa fila dɔrɔn minɛ ne yafara hali n'o ma sɔrɔ cɛ kunna ni muso ko cɛ ma na n'i ka sabara kɔrɔ fila ye n bɛ sigi i kunna a bɛ sigi cɛ kunna n'o ye
allahu akbar bismillah tɛrɛma faamu de mɛ kuma bɛ yɔrɔ min na

hmm? hmm. mɔgɔ bɛ soli kɛ kira kan hmm. fɔ e yɛrɛ hakili bɛ sigi ko siga si t'a la n bɛ alijinɛ kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ yan kɔni tɛrɛma faamu ah, ni pɔnyi ka di cogo min na wulibali don dɛ walawala an ka jɔ e yɛrɛ de b'a dɔn ko siga t'a la ni saya ye ne sɔrɔ n bɛ alijinɛ kɔnɔ kira kan soli de bɛ na n'o hakili sigi ni o sakinatun n'o wakara ye ka adamaden na kɔni ni kira kan soli tɛ

kira bɔra so kɔnɔ an ba ayisata kun bɛ to k'ala kira kunbɛn mhm. a b'a kunkolo ta k'a da sen na mhm. a ye ayisata kunkolo lajɛ ayisata ye kira kunkolo lajɛ mhm. a ye siden tan ni kɔnɔntɔn jɛlen de ye a ko mun y'i si jɛ ah. kira ko a ma ko ta'ammaltu anil ma'ani ba'dil ayati fi kitabillah

bɔn ko mɔgɔ min bɛ kira kan sɔli kɛ mhm. ko o lahara jawuli n'o masiba mhm. ko e ti dɔ y'o la mhm. buru bi fiyɛ dɔrɔn k'an ka taa lahara kɛnɛ kan sifin si bi jɛ de hmm? a man nɔgɔ o a
man nɔgɔ
lahara don den b'a fɔ a fa b'a fɔ a den ma mm. ne den de ye ne de y'i balo diɲɛ kɔnɔ mm. n dontɔ filɛ janɛmɛ kɔnɔ mɛ ɲɔkisɛ kelen de bɛ ne ni alijinɛ cɛ mm. o fara n ta kan den b'a fɔ buwa n'i ti bi dɔn bi ye lahara de ye ne bɛ ɲɔden kelen min d'i ma n'o bɔra ne ta la o fana bɛ ne jeni de i b'i fa taatɔ lajɛ janɛmɛ kɔnɔ hali t'i kɔfilɛ ala kana an daw kɛ ten bɔn o tuma na ko a bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ min bɛ sɔli kɛ kira kan ko kira kan sɔli bɛ kɛ sababu ye o jawuli n'o masiba n'o balaw o bɛ nɔgɔya e ma ɲuman kɛ n'a fɔra ko polisiw b'i da la ah, e taara dɔ ka moto kan kari o bɛ yen hali ni maa ma bɔ a kalama ni polisi gurupu kɔni nana jɔ e yɛrɛ ɲɛ kama kama cogo kɔni bɔn o tuma hakili tɛ se ka sigi bɔn kuma na ko mɔgɔ min bɛ kira kan soli kɛ kira kan mhm. ko a tan ni kɔnɔntɔnnan mhm. a bɛ lahara jawuli n'a masiba mhm. a b'o nɔgɔya a mugannan dun ha sababun li tazkiratil abdu lima nasiya anhu kira kan soli bɛ kɛ sababu ye adamaden ɲinana fɛn min kɔ kira kan soli de bɛ na n'a ye nin kabakoba de ah, e k'i da ka sunɔgɔ mhm. suko dɔ nan'i ma mhm. i ma suko in faamu mhm. a ah, ne yɛrɛ sugora surɔ yiri dɔ fɔra ne ye u bɛ a a y'a yɛrɛ dɔ jirala ne nana surɔ jumɛn de don ɛ eh, i bɛ se ka maa ɲininka o la wa i bɛ se ka fɛn min ɲininka o la dɔrɔn o da ye kira ka soli ye soli kɛ kira ka dɔrɔn siɲɛ saba sani tile ka bin o suko kan kɔnɔ o bɛ segin i ma
suko dama tɛ dɔ bɛ se ka ci dɔ f'i ye mhm. a n'i taatɔ ye mhm. eh, eh, nin dugu in na n'i taara i bɛ nin fɔ karisa ye i selen kɔfɛ i b'a ah, ci yɛrɛ de fɔra ne ye ko ne ka nin fɔ karisa ye mun ci de don n ɲinɛna mhm. i jɔ ye soli kɛ kira ka siɲɛ saba o ci kɔnɔ o bɛ na i ɲinɛna min kɔ o bɛ segin ka na ala sago bonya b'a la ala ka limaniya d'an ma ala k'an sago d'an ma ni ala sɔnna sigi naaninan na an bɛna daminɛ siɲɛ mugan ni kelennan na ka taa n'a ye dɔɔni dɔɔni hali bi ala ka limaniya d'an ma an bɛ dugawu ni barika da kɛ i ye kosɛbɛ kuraji b'i la kosɛbɛ bokomu aw ka baara in ni saliya ti bɛn o de la n'i wulila ka na cogo cogo n'i nana so falen sɔrɔ jama na mm. ni ne ye wajulu de kanu mm-hmm. salon falen don mm-hmm. mais ne ma moriya kanu tellement faamu de ni ne ye moriya kanu mm-hmm. ne ka salon fan bɛ cogo min na ne bi a ye ne ka wari kɔnɔ a bɛ bila bariko kɔnɔ donc ne ye nin de kanu o de kosɔn n'i nana waati waati n bɛ jama to yen n bɛ reçoit n'i y'a ye n bɛ reçoit don min na o y'a sɔrɔ n bɛ taa i ta in ɲɔgɔn na parce que o don i ni n bɛna o don n taatɔ don wajuli yɔrɔ dɔ la dugu dɔ la bon donc o la ne ti foyi bila ala ka diinɛ laseli ɲɛ n'o tɛ salon falen don mais o ti n ka sira ye quoi o kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ i ye kosɛbɛ mm-hmm. eh, hami min b'i la ala k'a nɔgɔya mm-hmm. arajo so ye ala k'a taga ɲɛ mm-hmm. an bɛ dugawu kɛ lidɛri cɛba bɛɛ lajɛlen ye k'a daminɛ an ka perezanba la n'o ye sɛki serifu usumani madani ayidara ka fara biro kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan an b'a ɲini ala fɛ jamana ye ala k'a basigi hali bi ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye farigatɔw ala ka lafiya d'u ma ala ka kisi ni tanga kɛ an karamɔgɔ bɛ di tali an b'a fo kosɛbɛ ka waleɲuman dɔn ko n'a sigira a ka goloba in kan don o don k'a ka dugawu kɛ konate hali bi ala k'a mɛn an ɲɛfɛ ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli ala rasuli ka se an ka perezan ma eh, makiba ah. an bi u bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini ala fɛ an ka jamana hali ala k'a basi ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli ala rasuli nba ayiwa an balima silamɛw fɛn banbali jate don an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw minnu kun b'a la k'an lamɛn aw tulo garisigɛ kɛla min ye k'a lamɛn an ka bi sigi la ni o bɛ tali kɛ ala kira kan sɔli alayhi salatu wasalam nafa minnu b'o la kira kan sɔlibaa ma diɲɛ ani lahara ala subhanahu wa taala bɛ hɛrɛ min kɛ kira kan sɔlila ye an kun b'a la ni ka o de lamɛn waati na an ni maa min kun bɛ ɲɔgɔn bolo y'an karamɔgɔ shɛk mamadu konate an b'a jigiya ko aw ye faamuba sɔrɔ an ka bi su in na sigi la an b'a deli masaba ala taala fɛ ya rabi ala ka ne ani aw bɛɛ lajɛlen fara kira kan sɔlilaw kan k'a deli ala subhanahu wa taala fɛ

76 16 62 38 an b'aw fo ni ka waleɲuman dɔn aw ka kulomajɔ la aw ka mɛn kɛnɛ ɲɔgɔnna wɛrɛ ma mɔgɔ min ye jamukan in labɛn ka di aw ma aw denkɛ n'aw ka kalanden malik bokum sɔli ala muhammad